ndị be anyị ekene m unu nke onye chiri ya zere ekpere m bụ na ọ ga-adịrị nwoke mma dịkwazịrị nwaanyị na mma igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekene m unu kene ihe na-emere unu ihe si na anyị niile ga-adị ka echi maka na echi anaghị agwụ agwụ aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị oriakụ uju anyanwụ onye nkụzi igbo n'iru akwụkwọ a bụ mụta asụsụ igbo biko nwanne m ọ bụrụ na ị naghị esonyere m gbanịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ a bụ mụta asụsụ Igbo ọ bụkwa na igwe bụ ike mmadụ ka eji aka pịara m aka na follow button ma na-esonyere m cheta na anyị ka nọkwa na nyocha akwụkwọ a bụ isi akwụ dara n'ala na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Chike na-enwe obi aṅụrị na ndị enyi Ada enwezighị onye na-achọ ya abịa n'ụlọ ya n'akụkụ nke Ada Ada nọ ka mmiri oyi ya na Chike ebi n'ụlọ mana ọ dịkwa ka ọ bụ na ya na Chike ebighị naanị ihe jikọtara ya na Chike bụ ihe oriri ọ bụrụ na ha risịa ihe oriri onye ọbụla agaba ụzọ masịrị ya Ada nọ n'ụlọ di mana onye anọghị n'ụlọ di ka ya enwe obi aṅụrị ọ na-eme ọ hụ Chike ọ dị ya ka sị rụkpọsịa ya anya mana nke ahụ agbasaghị Chike Chike wee kwuo na nke ga-agbasa ya bụ na ọ bụrụ na ọ naghị enyeju ya afọ ugbu a ya kpọọ nwanne ya nwoke bụ Okechukwu mana ebe ọ bụ na ọ na-enyeju ya afọ o nweghị ihe eji okwu na ụka eme nke a wee bụrụ mmekpa ahụ dịrị Ada obi anaghị adị ya mma maka na ọ na-ahụtazi onwe ya dịka onye a na-emegbu emegbu ma ọ bụ onye nọ n'ụlọ nga. Nke a anaghị enye ya obi aṅụrị, o wee bido wee chebe echiche. O wee chebe ihe ya ga-eme n'ọnọdụ a ya nọ. O wee chee ụzọ ya ga-esi wee wepụ Chike. nke a bụ echiche mbụ batara ya n'obi na ọ dị ka ya ga-eji nsi nyegbu ya ka o nyere ya efe n'ụzọ ka ọ ghara ịdịzi na-afụ ya anya n'elu ụwa ka ya wee nwee efe wee bie ụdị ndụ ya chọrọ ka o chechara nke a ọzọ gbatakwara ya n'obi na ọ bụrụ na ya emeghị nke a ya nwere ike kpọọ ndị army ha bịa kpụrụ ya kpụga n'ihu ọgụ ebe ya agaghị na-ahụzi ya anya ọzọ wee na-ebi ndụ otu o si masị ya gbaba ndụ iche na mmadụ bụ ewu ebichaa ndụ amara ihe a ga-eme echi nke a ka o chechara o kwuo na ọ bụrụkwanụ na ya si na be Chike pụọ ebee ka ya ma ya ga-aga maka na ọtụtụ ndị mmadụ amarana akụkọ banyere ya o nweghị onye ga-ekwe nye ya ụlọ ya ka ya bụ Ada biri maka na ndị mmadụ ga-ekwu na mmụọ na mmadụ anaghị ebi n'ụlọ nwanne m aga m adọbiri ya ebe a cheta na-esonyere m n'iru akwụkwọ a bụ mụta asụsụ Igbo ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ isi akwụ dara n'ala aka m bụkwa nwanne unu oriakụ Uju Anyanwụ biko pịara m aka na follow button pịara m aka na share button ma tụsara m ozi a ndewonu ka o mesịa